ekene nwoke kene nwaanyị kene olu kene igbo kene iwe na-emere unu iwe kene ibu na-emere iwe kene ichie ukwu kene ichie nta kene arọ bi n'agụ kene ogwugwu kene ngene kene arọ kene udo kene ngwu ee biko ọ na-aba agụwefu ụbọchị agụwefu ọ na ọ bụ ọjị ụtụtụ anyị si na ọ bụ ndụ ndụ nka nka ee anyị si ome nke ome ebe anyị na anya ọra ga-abịa ọpa nshi apa aja aka nsi na aka aja ya ba ọnụ a sị na onye bụ n'aka nri onye egbu na mma onye bụ n'aka ekpe onye egbu na mma ọkwụ eche anyị n'ụzọ ya bụ ata na abọ njiji njiji anụ tụrụ ọba anyị aja na nri taa isi onye a ee a sị na ahụgo anụ acha n'iru ahụ mma ma mmapụ a na-eburu awọ ụgba na-etele uri na ọhịa chawara ọcha nke ọ chawụdoro anụ bere ịnya macha ọdụdụ uchu ọ na-agbọrọ mma ekwu nwa ewu ya bụ otiwa ite okolu nkirika eju n'onu onye ụjọ na-eburu mmanwụ ofega ya bụ otikpọ isi mmanwụ ọkwụ ụgwọ isi mmanwụ ee a sị na ewu ọcha na-ejere izu azụ ụlọ tupu ọba na-eturu ọba nne na ajịrịja ọ ya wa akwụba anụ ukola chọwa nnụnụ nwere ọnụ ogologo anyị nọ n'egbe bere ugo bere nke si ibe ebena esi ezinye nga ọ ya-ebe agbalụcha ngene si kuru ngene agadi nwaanyị da nda ada naabọ ya gụa iwe o vu na ụkpa ọnụ achọwa ijiji anya kpọ si jewe nwaanyị nwaanyị na-eke ogiri eberebe a na-ebulu odogwu anyị nọ iwe emeta ya were isi bulu nwata ya wee vụrụ agwọ vụrụ ilo ilo dị n'agwọ a na-egburo nwata ndị gboo si na ofeke na-agba be dibịa na-anwụrọ n'oge wee sị ụmụnne m nọ n'alụ kwụsị ọ ya-adịrị unu mma a sị m iwe ọbụla onye na-eme tata bụ ụbọchị eke ya eketela anyị iwe ọma kewuola anyị ndị ajọ mma na ndị ajọ mmadụ ndị ume na iyi ndị amoosu ndị ogboma ndị si na ya ala adị ndụ ndị riri asaa na abụọ ndị ọnọ n'ụlọ mara iwe avịa zụ ndị si na-abụ nwa mmadụ na ma abụgba anya anyị si ọbụ nwa mmadụ si na ọgbụgba anya akwa nwa ya ebere ya nkwụ na-eje be ete ete na-eje be nkwụ ikwu na-eje be ikwu anyị si na ikwu mere ikwu ya atọ na nkwukwu ibe mere ibe ya atọ na mbube na ọ bụ ozi ọma ka anyị na-agbasara igbo maka iwe mebiri emebi n'ala igbo alụ kwụsị ka ndụ dị agwa alụ kwụsị ka ụbịam naa na iwe alụ na-eme erike ọ bụrụ onye na-eme alụ achọ onye awụrụ ụmụ ya niile agba nke ohori alụ nwee ike mee alụsị dị ile ma ya adịzina ile ọkwanye ka ụmụ alụ kwụsị na-agba mbọ si etikpọzina ogwugwu si etikpọzina ngene si doziwe obu si gbawa ụmụazị agwụ si lụwa agwụ si doziwe ọdịnana n'ebe ndụ dị ee na ọ ya bụ nwatakịrị chezọ omenana be nna ya iwe ọ na-eme abịa anya arụ achọba ịchọ ọzụ chi izebe n'ụzụ mgbe esi na ọ ya bụ ite e ji shi nkakwụ na ishi nkakwụ na ishi atụ va na-abụ ndị mmanya agbụji gbara otu na ọ ya amụrụ aka aṅụ gbaa nwata okporo ijiji ọ gbaba ọsọ a sị na ọ ya-abụ oke ochie ya bụ ọkwụrụ rebe agbụrụ igba akwụkwọ na na akwụnịkọ ya bụ ochie aji ike akwari ya mma nnụnụ isi akara aka anaghị eje ọgụ ọtụrụkpọkpọ ọtụrụkpọkpọ sị mgbe nne ya nwụọ ya eme osisi n'ubi ruo mgbe nne ọtụrụkpọkpọ nwụrụ etuto too ya n'ọnụ ọ bụ ọjị ụtụtụ anyị sị na anyị atata ịba akụ akụ iwe nwe nwe ogologo ndụ arụ isi ike isi nka isi ndụ ee onye anụọ nwaanyị anụọ nwaanyị onye nụ nwaanyị ọ zụcha ụmụ ụmụ ya ya-azụ ya a sị m ihe ọbụla onye na-eme n'ụbọchị taa ọ ya agadole ndị na-alụ ọrụ oyibo ndị na-eme business ee ee ndị na-eme dibịa ndị na-esi ọgwụ ee ndị dọkịta ihe ọbụla onye na-eme ụmụnne anyị niile nọ n'obi alụ na-alụkwụsị ọ ya-adịlị unu mma ee na ndị gboo sị na ọnwa egburu eji eji chụọ aja ọ ya efuliri ome ee kwuolu mma anyị egbu anyị kwuolu mmadụ anyị egbu anyị ee anyị abụchala anyị sị na ọgbọ anyị ya were anazelu mmiri ee ọ ya wee gboo ya wovo ụmụaga na emechi ụzụtụ n'enu atụ na na nwata gọchi ọjị ndị mmụọ atụgharịa azụ ma dịka elile alịlị nna anyị ebili ọ ya-adịlị unu mma iwe na-emere igbo ebe ya were ọjị iwe igbo na-emere iwe were ọjị ogwu mgbakọ taa ngene ogwu taa idemmiri dị olu taa ngene ime mmiri taa ngene ụgbaka taa arọ ụmụdịana taa ọbara ọra taa ogwu taa arọ abagana taa ọjụ ụgbaka ete nimo ọtụntụ agụrụ ete ọjọ ọtụntụ igbariam iyi ọjị na nando ekwensu anaku ịgbata na na nke agba ogwu ọkịja ntọkọ ihe eri ọ bụ otu umelu mwe na ọjị ụtụtụ ka unu taa ee nne nwa ya aba agụ udo nke ahụ aba bịa taa ọjị agwụ mbirimba na nka nwachi ọrụ ugwu na-ene ọjị ụtụtụ ka unu taa idemmiri nnobi idemmiri ogidi ọ kwa na ọjị chewonu chewe ụmụnne m niile n'ebe dị iche iche ọ ya-adị nwoke mma dị nwaanyị mma ee ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ya bụrụba onye sị na ọ bụ ma na ọgbụgba anya mụọ nọ n'ala igbo wepụ onye a nọọ iwe mebiri emebi ka anyị na-edozi wee na-asị biko kene oru mmụọ na nnụ mmụọ ka unu kunie na agbụ eke nwa ngwere ka a na-atọ njọ njọ bụrụ okwu okwu mma mma bụrụ ome ome ee na etu anyị kwuru ya ka ọ ya-adị ka chineke ji ike niile mee ka okwu ọnụ anyị bịa na mmezu site ugbu a ruo mgbe ebi ebi ise